Vidiyo yathu ya lero tionesana mmene tingapangire unban whatsapp number nde ya lero tikupanga ya you need official whatsapp nde taonerani vidiyo yi kumayambiriro mpaka na kumapeto ndi cholinga chakuti musaphonye point iliyonse chifukwa kuti error yitu imasowesa mtendere komanso ndi error imene ili yovuta pa ma whatsapp ban onse aja nde tatiyeni tionere vidiyo yi kumayambiriro mpaka na kumapeto nde mosataya nthawi tiyeni tiyambe Error yo imaoneka tikamapanga register ndiye tikapanga agree and continue apa timayikapo phone number yathuyo kenako kupanga next kenako tizapanga yes ndiye tikapanga continue ndi pamene no imabweretsa error iyi yakuti you need the official whatsapp to log in so apa tatini tionesaneni kuti tingayipange fix bwanji error imeneyi ndiye tisegula browser wathu ndiye apapa ndikuyuza chrome tipanga search tilemba whatsapp contact ndiye tipanga click yatipangira predict whatsapp contact support kenako tipanga apa pa contact whatsapp kenako tipanga apa pa contact us apa tisankha country code yathu apa tiyikapo phone number yathu imene ayibanayo Apa poyambapa ndi pachiwiri pa tiikapo Google account yathu. Apa timaika device imene timagwiritsa ntchito. Ngati timagwiritsa ntchito iPhone tichongera iPhone, ngati timagwiritsa ntchito Android tichongera android apa timayikapo no message imene tikufuna no tiwatumizire whatsapp kuti aziwe kuti nambala yathu ayibana so ndingoyipangapo paste poti ndinayipanga copy kale komano ndikuuzaninsoni kumene muti mukayipeze so uthengawo umalembedwa motero dear whatsapp support i'm encountering the error message

Ndiye ndi bwinonso kuti tikamaika apa pa my whatsapp number apa, nambala imene tikuika apopoyo tiziika limodzi ndi country code. Ngati kuli ku Malawi tiika plus 265 kaya South Africa plus 27. So dziko lililonse lili ndi country code yakeyake. Kenako umapanga next. Kenako umapanga send question. ikatero apapa imakhala yapita so analemba apapa kuti imatenga up to 3 days kuti ayione so malipoti aliwonse amene timatumiza ukuku ngati imene tinapanga ija ya permanent ban komanso ya you need official whatsapp fyo timatumizira ku browser imatha kutenga matsiku opitilira atatu asanaione so timayenera kuti tidikilire modekha mpakana atazaiona komano ngati mwina ingathe mwina week olo mwina olo 5 days asanaione so tikuyeneranso mwina kuzangotumizanso lipoti kachikenanso so lipoti yo zili ndinu kutumiza yomweyi apo ayi kuisintha nkutumiza imene tinatumiza kuyambirira ija ya fukwa ya permanent ban ijaso imatha kuthandiza so mwina tingoyipangaso paste apapa mungoyikumbukira kuti tinalemba kuti chani So, ripoti ina ija imati, Hi team, my phone number has been banned from WhatsApp by mistake. Could you please kindly fix the problem? Thanks. Iyinso report iyi ndiyokuti imathandiza so ina ija ikadzavuta ndi bwino kudzatumizanso iyiyi komano after kutenga matsiku angapo chifukwa kuti zimatenga nthawi kuti ayione so era iyiyi pa ma era onse aja iyi ndi era imene ili yovuta kwambiri so kupanga fix iyiyi imatenga nthawi ndiye komano era iyi ngakhale imatenga nthawi kuti ayipange fix komano ndi era yokuti ndiyopeweka titha kuyipewa ndipo kupewa kwakeko nkosavuta chifukwa yokuti imabwera chifukwa yokuti tigwiritsa ntchito ma unofficial whatsapp so apapa ndingoperekano list ya ma unofficial whatsapp kuti ngati tigwiritsa ntchito tiziwa kuti era ngati izabwera ndiye kuti azapezeka kuti atibana ndiye tiye ndiyambe kupereka list yo gb whatsapp whatsapp plus fm whatsapp whatsapp ma yo whatsapp fouad whatsapp og whatsapp az whatsapp soula whatsapp YC WhatsApp ZE WhatsApp WhatsApp Indigo AN WhatsApp TM WhatsApp JT WhatsApp WhatsApp Mix WhatsApp Transparent MB WhatsApp WhatsApp Aero, Gold WhatsApp, King WhatsApp. Awawa nde ndi ma unofficial WhatsApp ochepa chabe komano ma WhatsApp-wa nde alipo osiyanasiyana ambirimbiri komano chomwe tikuyenera kuziwa nchokuti ma WhatsApp amene tikuyenera ifeyo tizigwiritsa ntchito ndi WhatsApp messenger WhatsApp wa normal uja ndi WhatsApp business ngati tingagwiritse ntchito ma WhatsApp awiri amene wawa Ndikukusimikizirani kuti nambala yanuyo sazaibana ndipo sazabweresa error ngati imeneyiyi. Ndiye kwa omwe tifune ma report kapena ma messages amene timagwiritsa ntchito m'videoyi ndiye kuti atha kupita pa tiktok pa bio pa pali link ya telegram komanso ku facebook page iliponso apa amenewa ndiye kuti akazapanga click ndiye kuti azampanga direct ku telegram channel ndiye kuti azakapeza ma reports onse amene takhala tikuyuza mma whatsapp ban ndiye video imene nakonza musiku la lero ndi imeneyi osayiwala kupanga subscribe channel chimene cha Kamlanji Tech komanso kupanga click kaberuko ndi chilinga chokuti ma videos ali onse amene nditi ndiziponya panopa pa YouTube Asamakuphonyeni chifukwa choti pa YouTube panopa ndekuti tiziponya lachiwiri lililonse video komanso Friday. Ndekuti lachiwiri ndi Friday muzipeza ma video osiyanasiyana kunoko ku YouTube. Ndiye tiyeni tionanenso ku video yotsatira imene tizabwere ndi zina. Ngati muli ndi funso tiyeni tifunse popanga comment.